an b'a fɔ ko siga foyi tɛ a ma aa bi eh, eh, dada fara ɲɔgɔnya n'o ye débat ye ɔ an b'a fɔ k'a ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ bawo an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ o n'o y'an balimakɛ lajoie ye ɔ farafinya cogoya la ɔ ani an balimakɛ jaloba o fila kɛnɛ turu fila bolo siga foyi t'a ma eh, u ka walanda kɔnɔna na wala u ka dada fara ɲɔgɔn kɔnɔna na an ye walanda bɔ a kɔnɔ siga foyi t'a ma an b'u fo o la ka kuru in mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ɔhɔ ko an bɛ yan ɲɛfɔli kama de kɔnɔ ɔ an tɛ yan farikolola kɛlɛ n'o ye maramafɛn dɔw ta ɔ ka ɲɔgɔn kɛlɛ walima ka ɲɔgɔn kɛlɛ to fanga la an tɛ yan o kɛnɛ kan ɔ an bɛ yan hakilina lase kɛnɛ de kan an bɛ yan eh, ni tigiya yira de ye n'o ye dalu yira ye ɲɔgɔn na hmm. bawo a yira de ko mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ɔ a yira fana ko mɔgɔw ka tagasiraw tɛ kelen ɔ wa siga foyi t'a ma ɔ walasa mɔgɔw hakilinaw ɔ ka se ka kɛ kelen ye ɔ walasa mɔgɔw ka se ka eh, kow ye yecogo kelen na ee n balima o mago bɛ ɔ ɲɛfɔli caman de la ɔ ne kɔni bɛ min fɔ o yɔrɔ in na o de ye an bɛɛ lajɛlen ka a ɲini hɔ k'an yɛrɛ hɔ kɔrɔbaya kɔni n'a bɛ f'o ma ko maturité k'an yɛrɛ lakɔrɔbaya k'an yɛrɛ lamɔ hɔ o de ye la, eh, la maturité k'an yɛrɛ lamɔ hɔ ni o ɲɛwala in ye ka yira k'a fɔ ko ɔ n'i y'a ye an bɛ nin kuru in kan an bɛɛ lajɛlen ye ɔ responsable de ye ɔ kotigiw ɔ an mɔgɔ fanba yɛrɛ ti ɲɔgɔn dɔn koyi ɔ nka mun de y'an bɛɛ se yan ɔ siga foyi t'a ma ne kɔni b'a kɛ dɔnni kunpa ɔ dɔnni kunpa o min bɛ an bɛɛ la o de ye an se yan donc o dɔnni kunpa min ye an se yan ee an ka to o dɔnni kuma ka fɔ ɔ walasa e tɛ min dɔn ne ka se k'o dɔn ɔ ne fana tɛ min dɔn e ka se k'o dɔn an bɛnbaw de ko ko don o don tulo bɛ taa kalanso ɔ an bɛnbaw de ko ko mɔgɔw bɛ ɔ ko dɔn ɲɔgɔn fɛ ɔ wa siga foyi t'a ma o ye tiɲɛ de ye ɔ an bɛnbaw de ko ɔ ko kuma bɛ fɔ tulo ee tulo faraba de ye ɔ k'a tɛ fɔ ko kuma bɛ fɔ hakilima de ye ɔ a tɛ fɔ tulo faraba ye ɔ an bɛnbaw de ko ɔhɔ ko tulo fila di kun ye mɔgɔw ma de ɔ walasa ɔ i ka lamɛnli o de ka bonya ɔhɔ n'i ka kuma ye ɔhɔ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ɔhɔ an bɛnbaw de ko ko kuma a bɛ di mɔgɔ ma de ɔhɔ ko ni kuma ma d'i ma ee k'i kana kuma ɲini koyi a to kuma ka d'i ma ɔ n'i kumana ɔhɔ i bɛ lamɛn ɔhɔ an bɛnbaw de ko o ko wulu welelen o ko de kun ci ka di ɔ ni y'an bɛnbaw ka sanda dilannenw de ye ɔ siga foyi t'a ma u y'a u ka mɔgɔya sinfoya ni eh, kuma dɔnma mun ye ɔhɔ k'an ka eh, sigi sinfoya ni o ye ɔ siga foyi t'a ma eh, an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ a kɛra bi ye sa o a kɛra don dɔ ye sa o ɔ n'a ma ɲɛ an bɛna kuma eh, an ka to eh, an ka kuma sinfoya ɔhɔ kuma ka kɛ bonya kɔnɔna na ɔhɔ a ka kɛ ɲɔgɔn makoto kɔnɔna na a kɛ ɲɔgɔn gasisigi kɔnɔna na ne kɔni bɛ se ka min fɔ bi dalo fara ɲɔgɔn in na ko kuma ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ nka siga foyi t'a ma dakun kuma dakun yɛrɛ a bonya kama ɔ ee a mago bɛ explication caman na bon an balimakɛ ka kuma a bɛ tali kɛ farafinya de la ɔ ko farafinya ye mun ye farafinya daminɛ cogo di ee an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka daminɛ fɔ danni daminɛ yɔrɔ la ɔ nka siga foyi t'a ma an b'a daminɛ o yɔrɔ la

ɛɛ min dɔn ɔ farafinya daminɛ cogo la ɔ n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ farafinya daminɛ cogo la ɔ siga foyi t'a ma f'i ka dɔ fɔ ɔ mɔgɔya yɛrɛ daminɛ cogo la ɔ ɔ n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ farafinya daminɛ cogo la ɔ f'i ka dɔ fɔ danni yɛrɛ cogoya la ɔ n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ danni yɛrɛ cogoya la ɔ f'i ka dɔ fɔ danbaga yɛrɛ ka cogoya la ɔ siga foyi tɛ a ma ɔ olu de bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ɔ bawo ɔ farafin tɛ yen ɔ ni mɔgɔ tɛ yen wa mɔgɔ tɛ yen ɔ ni ɲɛnamaya tɛ yen ɔ ɲɛnamaya fana tɛ yen fiyewu ɔ ni sunkun tɛ yen n'o ye nature ye ɔ wala univers ɔ siga foyi tɛ a ma ɔ univers fana tɛ yen fiyewu ɔ fɔ eh, danbaga ka kɛ yen ɔ eh, n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la ɔ an balima an golofindenw anw ka eh, mariko n'o y'an ka danbagako ye ɔ siga foyi tɛ a ma ɔ an tɛna an da don o walanda bɛɛ lajɛlen na ka eh, a lakuru bawo eh, a mago bɛ eh, ɲɛna- ɲɛfɔli caman de la ɔ nka eh, an bɛ danbaga ko ye cogoya min na ɔ an bɛna o de ye- fɔ aw ye- aw ye sisan fɔraya ɔ an bɛ danbaga ye de ɔ danbaga ye golomi de ye ɔ golomi de don ɔ n'a bɛ f'o ma ko énergie eh, primordiale ɔ ale ye danni kɛ ɔ ale de ye énergie primordiale ye o kɔrɔ ye mun de ye ɔhɔ ale de ye énergie bajulaka ye ɔ an b'a a ɲɛfɔ o cogoya la de ɔ n'i ko énergie i ko ko courant donc ale de ye énergie bajulaka ye donc mɔgɔ mɔgɔninfin danna cogoya min na ɔ n'i ko k'i bɛna farafin dancogo fɔ ɔ f'i ka daminɛ mɔgɔninfin dancogo de la ɔ an bɛna o de fɔ an bɛnbaw b'a ye cogoya min olu ko ko mɔgɔninfin ɔ o yɛrɛ bɔra damagama de la ɔ ko mɔgɔninfin o ye damagama fan dɔ de ye bawo ɔ ni min bɛ mɔgɔninfin na o ye golomin de ye n'o ye énergie ye o énergie in o tɛ sa fiyewu bawo ale yɛrɛ ye damagama fan dɔ de ye ɔ damagama fan dɔ de ye inɛri e, ni ye ɔ ni in ɔ o de bɛ don mɔgɔ la ɔ mɔgɔ yɛrɛ farikolo in sa ɔ siga foyi t'a ma o kɔni ye e, so de ye hɔɔ o ye so de ye ɔ e, ni ni bɛ bila a kɔnɔ ɔ siga foyi t'a ma ɔ ni ni ni farikolo sinfonw ɔ ni olu dɛsɛra a ka baara la dɔrɔn ɔ sika foyi t'a ma ɔ ni nin eh, a bɛ bɔ ɔ wala ni eh, bilandɔ dɔ ye eh, farikolo sɔrɔ ɔ a ka kow cogoya la ɔ ni nin bɛ bɔ ɔ ni ni nin bɔra eh, an bɛ a ye cogoya min na ɔ ni ni nin ɔ a ka baaraw kɔnɔna na eh, dugumakolo in sanfɛ ɔ n'a y'a sɔrɔ a ye si sɔrɔ ɔ ka baara kɛ dugumakolo in sanfɛ ɔ ni baara ninnu e kɛra sababu ye ɔ ka ni ni jansa ɔ ka ni jansa kɔni n'a ka baara kɛra baara mɔlɔnma ye ɔ o solomi nin ɔ bɛ yɛlɛ ka taa gbankun e, danbagama yɛrɛ solomi na bawo o de ye énergie bajulaka ye a bɛ taa gbankun o la a bɛ taa connecté o la ɔ nka ni ni min bɛ dugumakolo sanfɛ n'a nana ɔ ni a ka baara e, bawo an sigilen bɛ min kan o de ye ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ɔ ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to yen ɔ n'a y'a sɔrɔ ɔ ni nin ka eh, juguman ɔ eh, ni a ka ɲuman de ma se k'a ka juguman lakuru ɔ ni ni nin bɔra farikolo in na ɔ ni nin ka mission ti ban ɔ ni bɛ tila ka segin ka na a bɛ don farikolo wɛrɛ la ɔ an b'a fɔ de ma ko réincarnation a bɛ don farikolo wɛrɛ la a bɛna baara kɛ tuguni ɔ n'a ye baara kɛ tuguni ɔ ni a y'a ye eh, o o farikolo eh, n'a nana baara kɛ tuguni ɔ ni eh, eh, a ka juguman de cayara tuguni ɔ ni bɛ taa ɔ n'a taara ɔ a bɛ tila ka eh, eh, segin ka na tuguni a bɛ don farikolo wɛrɛ la ɔ ɔ eh, an ka yecogo la walima an bɛnbaw ka fɔ- fɔcogo la ɔ ni bɛ se ka taga ni ka segin kɛ fo siɲɛ wolonwula ɔ dɔw yɛrɛ ko fo siɲɛ tan ni wolonwula dɔw yɛrɛ ko k'a ka ca ni o ye ɔhɔ wa ni kɔni ye eh, ni sanu de ye bawo a bɔra danbagama min na ale ye ale ye eh, fɛn sanu de ye donc kun min na ni tɛ se ka gbankun danbagama la directement ɔ bawo fo ni ka a yɛrɛ lasaniya de ɔ k'a yɛrɛ bɔ nɔgɔko bɛɛ lajɛlen na ɔ n'a a yɛrɛ saniyara tuma min na pepepepewu ɔ a bɛ gbankun eh, danbagama la ɔ n'o kɛra n'o kɛra an b'a fɔ o de ma ko solomi jansataw ɔhɔ ni olu ye bɛnba solomiw ye ɔ siga foyi t'a ma golofindenw b'a ye o cogoya la de ɔ i m'a ye an b'a fɔ ko Eh, an bɛ an bɛnbaw nɔ la bawo an b'a ye de danbagama ale t'i lasɔrɔ f'i ka tɛmɛ i bɛnba fɛ ɔ bɛnba minnu ye eh, eh, danbagama bɛnba minnu solomiw jansara ka danbagama lasɔrɔ ɔ donc n'i bɛ danbagama ɲini ɔ komi e ye olu bɔnnaw de ye i bɛ passer olu fɛ bawo olu yɛrɛ gbankunnen bɛ danbagama na déjà ɔ e ka ci bɛ lase ɔ siga foyi t'a ma ɔ o de la an ko danbagama ye golomi de ye bawo i bɛ e bɛ a bɛ komi kuran de a bɛ tɛmɛ e fɛ a bɛ bɔ e la ka tɛmɛ bɛnbaw fɛ ka danbagama lasɔrɔ ɔ ee eh, komi ɲɛfɔ cogo min na dɔrɔn i b'a faamu dɔrɔn kuran quoi kuran fili bɛ cogoya min na de ɔ a bɛ tɛmɛ cogoya min na ka taa de ɔ a bɛ danbagama lasɔrɔ ɔ an bɛ a ye o cogoya la ɔ voilà fɛn min ye ee eh, ee eh, mɔgɔninfin yɛrɛ nacogo ye dugumakolo sanfɛ ɔ ee an bɛ mun de fɔ o la ee lɔnko bolo ma ɔ ani an bɛnbaw ka ɲɛfɔli bolo ma dɔɔni ɔ an bɛna ɔhɔ an bɛnbaw ka yecogo la olu m'a ye ɔ ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra mɔgɔ kelen de la i komi diinɛ mɔgɔw b'a ɲɛfɔ cogoya min na ɔ ko awa ani adama bawo an bɛ o de fɔ fɔlɔ ɔ mɔgɔ fanba wala diinɛ mɔgɔw bolo kelen bɛ o ɲɛfɔ cogo min na ɔ an bɛnbaw kɔni m'a ye o cogoya la ɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fanba mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra mɔgɔ kelen de la ɔhɔ cogoya dɔ la ɔ an bɛnbaw m'a ɲɛ ye o cogoya la ɔ an bɛnbaw kɔni ye sunkun lajɛ k'a lajɛ danbagama ye fɛn o fɛn da ɔ a caman de dilannen don ɔ mɛ kelen kelen kelen ɔ o ɲɛfɔli nin cogoya la a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ o tiɲɛ segin an bɛnbaw ma ɔ e tɛ se ka i jɔ ee e, faliw ma ɔ ko faliw bɛɛ bɔra fali jumɛn de la ɔ e tɛ se k'i jɔ misiw ma ɔ ko misiw bɛɛ bɔra misi jumɛn de la ɔ n'i ko k'i bɛ danni ɲɛfɔ k'i bɛ misiw ka origine ɲɛfɔ o cogoya la ɔ o ye fili ye ɔ n'i ko k'i bɛ mɔgɔw fana danni ɲɛfɔ o cogoya la ɔ n'i m'i kɔlɔsi ɔ i bɛ sɔn ka bin o fili kelen in kɔnɔ ɔhɔ k'a fɔ dɔrɔn ɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɔra karisa de la ɔ cɛ bɛɛ ni muso bɛɛ bɔra karisa de la ɔ an m'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye dɛ ɔ nka lonko bolo ma bi ɔ siga foyi t'a ma o nkalon tigɛra kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɔ diinɛtigiw ye ɲɛfɔli min kɛ o kaman kɔnɔ o nkalon tigɛra kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ min dɔn danbagama bɛ danni kɛ de kurukuru ɔhɔ bawo i bɛ faliw de i bɛ misiw de i bɛ yiriw de i bɛ jɛgɛw ye de ɔhɔ nka k'a fɔ de ɔ k'a bɛɛ bɔra kelen na ɔ n'a bɛɛ bɔra kelen min na ɔ fo n'o kɛra danbagama yɛrɛ ye ɔhɔ o de ye kelen ye o de ye kelen ye ɔ n'a bɛɛ bɔra kelen min kɔni na ɔ a bɛɛ bɔra danbagama la o kɔni ye kelen ye ɔ nka k'a fɔ de ɔ ko mɔgɔ bɛɛ bɔra nin kelen de la ɔ walima ɔ misi bɛɛ bɔra nin misi kelen de la walima saga bɛɛ bɔra nin saga kelen de la ɔ siga foyi t'a ma ɔ an bɛnbaw tun sigilen t'o kan wa an bɛnbaw dalen tɛ o dalen o ɲɛfɔ cogoya in na ɔ nka eh, an bɛ mun de fɔ bi eh, lonko bolo ma ni o ye siyansi ye ɔ ni o ye mɔgɔya yɛrɛ daminɛ ye ɔ a kɔni yera bi ɔ lonko bolo ma ɔ siga foyi tɛ a ma ɔ ko eh, mɔgɔya ko ɔ bawo ɔ lonko bɛ baara kɛ ni taamasiyɛnw de ye ɔ ni a bɛ f'o ma ko ɛɛ mɔgɔw ka baarakɛminɛn fɔlɔw ɔ a kɛra mɔgɔw ka baarakɛmuranw ye o a kɛra mɔgɔw yɛrɛ kolow ye sa o ɔ lonko bɛ olu le jubɛ ɔ ka olu ɛɛ jateminɛ ɔ ka mɔgɔya ɛɛ analisiw kɛ o kan ɔ ee lonko ye labaarali o baarali kɛ o kaman kɔnɔ bi ɔ a yera k'a fɔ de ɔ ko siga foyi tɛ a ma ɔ fɛn minnu yera dugumakolo in sanfɛ fɔlɔ k'olu de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ɔ mɔgɔya kaman kɔnɔ walima mɔgɔ ɲɛnamaya kama kɔnɔ mɔgɔw ka eh, parti la o ko daminɛna golofinna yan de siga foyi tɛ a ma eh, bɛn kɛlen de o kan ɔ bɛn kɛlen de o kan eh, an bɛnbaw fɛ ɔhɔ lonko bolo ma bi ɔ a yirala k'a fɔ ko ɔ siga foyi t'a ma ɔ n y'a fɔ cogo min na n ko lonkotigiw n'o ye santifigiw ye olu bɛ baara kɛ ni nɔmuw ye ɔ ka tirini kɛ ɔ ka recherche kɛ mɔgɔya kan ɔ a yera o bolonɔw la ɔ ko fɛn mun ka kɔrɔ ni eh, ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn bɛɛ ye ɔ mɔgɔw ka nɔw la ɔ mɔgɔ nɔ min ka kɔrɔ ni ɔ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ nɔ bɛɛ la ɔ siga foyi t'a ma k'o bɛ golofina yan de ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la eh, golofina jamana damadamani ɔ k'a daminɛ ɔ ɛɛ ɛɛ egypte ni n'o tun bɛ wele fɔlɔ ko kama ɔhɔ ɛɛ ɔ ka na sudan ɔhɔ ni o tun bɛ wele fɔlɔ ko ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ comment on appelle ɔ a tɔgɔ bɛ na a tɔgɔ bɛ na n kun na ɔ nubi ɔ nubi ɔ ka na kongo fleuve kongo ɔ ka bɔ yen ka taa i kun da tanzaniya fanw kan ɔ ka taa keniya fanw fɛ ɔ siga foyi t'a ma ka taa kun ka t'i kun da sud-africain fanw kan sud-africain fanw kan ɔ a yera ɔ ko mɔgɔw nɔkɔrɔw mɔgɔw nɔkɔrɔ min bɛ o yɔrɔ ninnu na olu kolo ninnu ɔ olu mɛnna ɔhɔn o o ɲɔgɔnna foyi ma kunnaka fɔlɔ ɔ min ka kɔrɔ ni o ye ɔ donc o b'a yira an na k'a fɔ ko ɔ bɛn kɛlen bɛ min kan bi ɔ diɲɛ diɲɛ kɔnɔ lonko kaman kɔnɔ ɔhɔ ani yeta yɛrɛ kaman kɔnɔ bawo bolonɔkɔrɔw kaman kɔnɔ ɔ siga foyi tɛ a ma ɔ o ye golofina yan de ye ɔ donc an b'a fɔ ko mɔgɔya ɔ an bɛ a fɔ ko siga foyi tɛ a ma mɔgɔya daminɛna eh, golofina yan de wa ni mɔgɔya daminɛna golofina yan de o lonko kelen o o y'a yira k'a fɔ ko eh, eh, mɔgɔya fana a daminɛna finmaya de la ɔhɔ mɔgɔya kɔni a daminɛna finmaya de la bawo ɔ lonko y'a yira de ko kɔlɔ min ni kɔlɔ wɛrɛw bɛ se ka bɔ a la o k'o ye finman dɔrɔn de ye a yira k'a fɔ ko eh, finman o ale bɔli ka gɛlɛn kɔlɔ wɛrɛ la ɔhɔ eh, lonko y'a yira ɔ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ jɛmanakaw ye bi n'o ye tubabuw ye wala sinuwaw walima arabu ɔ ko siga foyi t'a ma olu bɛɛ lajɛlen ɔhɔ u kun finnen de don kiriri i b'a fɔ ko anw yɛrɛ bɛ cogoya min na ɔ ko foyi ma u jɛ ɔ ko fo climat ɔ climat de ye u kɛ tan ɔ ɲɛ bɛ mɔgɔw la ɔ kɔlɔ wɛrɛ o kɔlɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔw mɔgɔw la ɔ u sigiyɔrɔ ɔ ni o ye banda ye ɔhɔ ee ni o ye banda ye ɔ o de ye u kɛ tan ɔ sinon o couleur yɛrɛ tɛ ɔ ko couleur kɔlɔ sunkuma ni a bɛ fɔ o ma ko couleur naturelle mɔgɔya couleur naturelle o k'o de ye finmaya ye ɔ o yɛrɛ la bi lonko kaman kɔnɔ ɛɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɔ lon lonkotigi scientifique bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o kan ɔ k'o ye tiɲɛ de ye ɔ o bɔlen kɔfɛ a la ɛɛ mɔgɔ yɛrɛ farilakɛw ɔ mɔgɔ analyse bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ ADN na ɔ mɔgɔ farilakɛw mɔgɔ ka hormones yelen kɔfɛ ɔ k'a yira k'a fɔ ko ɛɛ farafin farilakɛ ɔ siga foyi ti a ma ɔ ale de ye farilakɛ dafalen don ɔ ka tɛmɛ ɔ mɔgɔ bɛɛ farilakɛ dafa mɔgɔ bɛɛ farilakɛ kan donc o b'a yira ni farafin de ye farilakɛw dafalen don ɔ n'i ye dandali eh, kaman kɔnɔna ye ɔ an b'a dɔn eh, a kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yan minnu bɛ dɔɔni dɔn médecine kɔnɔna na ɔ olu bɛ se k'i da don o la ɔ a yira de ko farafin de ye hormone dafalen don cogoya dɔ la ɔ ale eh, tɔ ninnu bɛ se ka bɔ ale de kɔnɔ ɔ nka ale bɔ man di eh, tɔw kɔnɔ ɔ a yira olu fana y'a yira ɔ médecine sira fana kan ɔ ko farafin ale de ye mɔgɔ sunkunma ye ɔ an bɛ kuma o kuma fɔ a bɛɛ lajɛlen ye kuma makititaw de ɔ a ɲininen don aw fɛ an ka kumaw fɔlen kɔfɛ aw yɛrɛ fana ka taga recherchew kɛ ɔ hali bi o kumaw kan ɔhɔ an tɛ wulibali foyi fɔ yan nɔ an tɛ wulibali foyi fɔ yan nɔ ɔhɔ an ka tirini a n'o y'an ka recherche ye a bolila fɛn min kan ani min fɔra anw ye an karamɔgɔw fɛ ani min fɔra anw ye an bɛnbaw fɛ ɔ siga foyi t'a ma an bɛ segin o de kan n bɛ na ɔ eh, diinɛw bɛ ɲɛfɔli min kɛ mɔgɔya kan ɔ siga foyi t'a ma ɔ ko eh, awa fɔlɔ ko eh, ala, eh, ala ye ɔ awa da eh, adama da ɔ ka sɔrɔ ka awa b'a la ɔ siga foyi t'a ma lonko yɛrɛ bɔra ka o nkalontigiya bi ɔ a yira k'a fɔ ko eh, muso ɔ ale fana farilakɛ o dafalen don ka tɛmɛ cɛ farilakɛ kan ɔ donc e tɛ se k'a faamu cogoya si la ɔ ko eh, cɛ eh, muso k'o de bɔra cɛ la non eh, médecine y'a yira ɔ ko ni fɛn bɔra fɛn na ɔ ni a kɛra tiɲɛ ɔ ko siga foyi t'a la ɔ muso de bɔra cɛ la eh, cɛ de bɔra muso la ɔ eh, sani eh, dandali médecine ka développer nin cogoya la u tun b'a fɔ ko awa adama dilanna ɔ ko ka o galaka kelen bɔ ɔ ko ka o kɛ awa ye ɔ k'o de la ko mɔgɔ kinifɛ galaka eh, ko eh, numa- numa- eh, kinifɛ galaka k'o ka ca ni e numanfɛ galaka ye ɔ science y'a yira bi ko nkalon don ko mɔgɔ galaka bɛɛ lajɛlen dafalen don foyi man ca ni foyi ye ɔ donc diinɛmɔgɔw ka o kuma o kɛra nkalon ye ɔ k'a fɔ fana ko awa bɔra adama la nin cogoya la ɔ a yira lonko fana bolo kan ɔ k'o fana tɛ se ka kɛ fiyewu ɔ ko muso de farilakɛw dafalen don ka tɛmɛ cɛ farilakɛw kan donc toujours eh, dɛsɛlen o de bɛ bɔ dafalen na hɔɔ donc eh, dafalen o bɔ ka gɛlɛn dɛsɛlen na o tɛ se ka kɛ hɔɔ eh, an bɛ tɛmɛ ni an ka kuma ye ɔ lonkotigiw y'a yira k'a fɔ ko eh, siga foyi t'a ma n'o ye eh, tɔkɔrɔlɔnna archéologues olu ka jubɛli n'o mɔgɔya taamaseere ko ɔ n'o ye kolokɔrɔw ye ɔ ani mɔgɔw bololaminɛn kɔrɔw a yira olu minnu sera ka découvrir diɲɛ kɔnɔ ɔ a yira k'a fɔ ko minnu découvrirla golofinna yan ɔ k'olu si ka ca ɔ ni diɲɛ ee ee bololafɛn kɔrɔw découvrirlenw ye san ba yirikaw caman o kaman kelen in kɔnɔ ɔ lonko y'a yira k'a fɔ ko ee walima ɔ historiquement ee u bɛ min fɔ awako la ani ee adamako la ɔ ɛɛ u bɛ tumada min fɔ a la ɔhɔ ɛɛ historiquement u bɛ tumada min fɔ a la ɔ ɛɛ a yirala k'a fɔ ko o san ba wolonwula ani dɔɔni de ye ɲinan ye ɔhɔ awa ko ani adama ko kɔni ɔ k'o san ba wolonwula ani dɔɔni de ye ɲinan ye ɔ u ye awa min na dan ani u ye adama min na dan ɔ bawo ɔ olu y'a sɔrɔ mɔgɔya bɛ yen o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen ɔ san ba yirika caman ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya o y'a sɔrɔ an farafinw bɛ yen ɔhɔ san ba kɛmɛ caman ɔ e e bɛ se ka faamu cogo di ɔ ko olu b'a fɔ ko mɔgɔya daminɛna awa ni adama min na o o daminɛ ni sisan cɛ o histoire daminɛ ni sisan cɛ san ba wolonwula ni dɔɔni o kolow yera an fɛ yan golofina yan ɔ an bɛna an da don walanda la sisan o kolo mun ka ca ni san ba mugan ye san ba bi naani ye hɔtɛp n bɛna hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ɔhɔ ɛɛ ɛɛ an bɛ lonko kama kɔnɔ hali bi ɔhɔ ɛɛ l'école coloniale ne forme pas les africains

luxembourgeois ɔ ɛɛ a ko cogo di ɛɛ golofina ɛɛ golofinadenw ɔ min kɛra anw na binkanni min kɛra anw na ka walanda min don anw kun na ɔ depuis ni san ba ɛɛ yirika ɔ ɛɛ walanda min dira anw ma o de ye ka an lajɔ an yɛrɛ la ɔ k'an ban an yɛrɛ ye an k'an ban an ka culture la ɔ an k'an ban an ka dɔfɔ la ɔ ka an kunkolow ko ɔ k'a yira anw na ko anw ye dugumamɔgɔw de ye ɔ ko olu de ye sanfɛmɔgɔw ye ɔ maintenant ɔ k'a yira anw na k'olu ye dugumamɔgɔw ko olu ye sanfɛmɔgɔw ye ɔ ko anw de ye dugumamɔgɔw ye ɔhɔ ɛɛ mathématique maa min y'a créé diɲɛ kɔnɔ

ɔ siga foyi tɛ a ma ɛ olu bɛɛ créera ɔ san ba yirikaw caman de ye ɲinan ye ɔ bi ɔ hali diɲɛ mirindi minnu tɛ golofindenw ye bɛɛ lajɛlen sɔnnen don nin thèse ninnu ma bɛɛ lajɛlen dalen b'a la ɔ ko tiɲɛ de don ɔ ko nin kuma ninnu tɛ se ka sɔsɔ fiye fiye fiyewu ɔ nka mun de ye golofinden bɔ mun de ye golofinden kɛ tan an balimakɛ ka kuma bɛ boli o de kan kosɛbɛ hɔ bawo ale kɔni ye golofinden kɛ mɔgɔ dangalen o siga foyi t'a ma an b'a fɔ ko o walandaw a y'o sɔrɔ namumɔgɔw de fɛ n'o ye diinɛmɔgɔw ye ɔhɔ o diinɛmɔgɔw ka laseli cogoya de ye kɛrɛnkɛrɛnya la ɔ diinɛ min bɛ dugumakolo in sanfɛ bi min b'u yɛrɛ wele ko sama ko sama diinɛw edinu samawiya ou bien les religions dites révélées ɔ olu de nana ni kumaya in ye n'o ye zuwifuw ye ɔ ani kerecɛnw ani silamɛw ɔ ka jɛmanw k'olu kɛ fusamantiw ye ɔ ka finmanw kɛ olu dugumamɔgɔw ye ee an b'a fɔ dɔrɔn ɔ k'o ye olu ka kuma dilannen de ye wa ko wuya fila ma tɛmɛ a kan o wuya fila ma tɛmɛ a kan ɔ a yera bi ɔ ko gere o gere n'a sigira diɲɛ kɔnɔ ɔ k'a daminɛ ameriki la ka taa azi ka taa erɔpu ɔ ko a bɛɛ lajɛlen sigibaga fɔlɔ ye farafinw de ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔnnen don o ma bi ɔ hali pari min tɔgɔ dalen filɛ ɔ pari tɔgɔ dalen bɛ ɔ farafinmuso dɔ de la an ka kamakamuso de don ale ka sɔnni yɔrɔ dɔ tun ye pari ye ɔ siga foyi tɛ a ma o kuma tɛ se ka sɔsɔ ɔ ɛɛ lɔnko bolo kɔnɔ bi o kuma tɛ se ka sɔsɔ Eh, jamana caman ɔ gɛrɛ caman ɔ sigibaga fɔlɔ ye farafinw de ye wa i bɛ siya caman ye bi ɔ siga foyi t'a ma o siya ninnu ɔ climat o de ye u fari lajɛ walima k'u fari la ee ee bilen walima k'u fari ee ee kɛ ee fari sayilama ye ɔhɔ ni o ye siniwaw ye ɔ siga foyi t'a ma yirala k'a fɔ ɔ ka a mɔgɔw a bɛɛ lajɛlen ɔ u ka d'origine u ka mɔgɔya daminɛ kuma ɔ k'u tun ye finman de ye ɔ nka climat de y'u lajɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka n'u kɛ nin cogoya la o yirala bi lɔnko bolo kan o k'a yira k'a fɔ ko kɔlɔ in min bɛ se ka to a cogoya la ɔ k'o de ye farafin ye farafin kɔni fo n'i y'a faga sinon parce que farafin tɛ se ka ɛɛ kɔlɔ wɛrɛ ta a tɛ se ɔ ale ye kɔlɔ sunkunma de ye couleur couleur naturelle o de ye farafin ye hɔtɛp hɔtɛp an bɛna eh, eh, n'i ye farafin ni eh, eh, eh, comment on appelle là eh, eh, kɔlɔ o kɔlɔ ɲagami wala n'i ye finman ni kɔlɔ o kɔlɔ ɲagami ɔ i b'a ye finman ɔ ale de b'o kɔlɔ in dominer ɔ o b'a yira ko farafin ale de ye kɔlɔ ye ɔ kɔlɔ min ni a fɔrɔlen don ɔ ko mɔgɔ tɔ ninnu mɔgɔ fanba u ka yɛlɛmali u ka kɔlɔw yɛlɛmali ɔ siyansi kɔni y'a yira bi ɔ ko climat dɔrɔn de y'a kɛ ɔ an bɛna ɔhɔ u nana bin anw kan ɔhɔ ka anw hakiliw jaso ɛɛ lɔnniya sira kan kalan sira kan jɛlakaya sira kan ɔhɔ sɔlɔmidoya sira kan ɔhɔ ka hakilina de don anw na hakilina min b'a to mɔgɔ min ye o waleya yɛrɛ kɛ anw na koyi an ka kɛ o de fɛ i komi an balimaw b'a ye cogoya min na ɔhɔ bi olu kɛlen bɛ arabuya de fɛ u kɛlen don tubabuya de fɛ ɔ ka ban u yɛrɛ la ɔ nka foyi ma kɛ u la ɔ hakilila jaso min kɛr'u la o de ye nin hakililaw d'u ma ɔhɔ ka kɛlɛ dɔw ta ka anw sɛgɛrɛ o kɛlɛw ɔhɔ ni o ye ɔhɔ ja kɛlɛw ye bawo u ka jajuluw o k'olu imposer anw kunna u ka imagew ɔ k'a yira anw na ɔ ko arijinɛw ni sɛtanɛw ɔhɔ walima ee image dɔw ɔ n'u bɛ fɛn ɲumanw taamasiyɛn u b'o taamasiyɛn ni jɛya ye ɔ n'u bɛ fɛn kolonw taamasiyɛn u b'o taamasiyɛn ni finman ye ɔ n'u ka mɔgɔ sara u bɛ fini finman don ɔ n'u bɛ sitanɛ o min ye u ka fɛn jugu ye olu yɛrɛ ka fɛn dilannen don u bɛ kɛ finman ye ɔ olu ka ko o ye ni o ye ee, ko dusu ko sununnen ye o bɛ kɛ finman ye u ka ko ko n'o ye kunnayiren ko ye ɔ, u b'o kɛ jɛman ye ɔ, o bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ o ma ko guerre des images ɔ, guerre de l'image ɔ, ko anw kɛ mɔgɔ ɔ, dangalen de ye ɔ, la guerre idéologique

eh, lonko jabalakaya hɔn ani eh, eh, eh, cɛmusonin kankeya n'o ye homosexualité ye ɔhɔ k'olu kɛ mɔlɔ ye mɔlɔ mun ye eh, mɔlɔ jaba jaba kanke ye ɔhɔ k'a sɔrɔ o ye nkalon de ye o tɛ yen fiyewu ɔhɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka somɔgɔya don ɔhɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka lɔnniya don n'o y'a ka culture ye bɛɛ lajɛlen n'a ka sɔnɔmidonya don n'o y'a ka spiritualité ye ɔ e tɛ se ka mɔgɔ dɔ ka eh, spiritualité wala mɔgɔ dɔ ka diɲɛ ye cogo ta k'o kɛ universel ye ɔ ko diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka taama o kurundu de kan ɔ u ye o walanda in de di anw ma yan o hali an ka jamana ko n'an b'a mara o ko f'an k'a mara ni démocratie kankeya ye ɔ démocratie kankeya ye mun de ye olu ka diɲɛ ye cogo ɔ k'o de imposer an kunna ɔ ko fo o de ka kɛ ɔ universalisme ye n'a bɛ f'o ma ko jaba kanke bɛɛ lajɛlen ka ko ye o cogoya la olu ka diɲɛ ye cogoya la ɔ i m'a ye ɔhɔ o ye nin ko ninnu kɛ cogoya min na ɔhɔ droit de l'homme droit des enfants et o kuma ninnu ɔ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka sigi kun sinfɔlen don cogoya min na ɔ an ka kurunduw kun ladannen don ɔ an ka mɔgɔya kun ladannen don ladannen cogo la ɔ ninnu yɛrɛ kun tɛ fɛn mun na fiyewu min ni ninnu tɛ kelen ye ɔhɔ wa an m'a fɔ mɔgɔ si ye ɔ k'i k'i ta de bila ka kɛ anw ta ɲɔgɔnna ye ɔ nka olu de nana ɔ ko olu ta in de y'a kɛcogo ye ɔ k'olu ka mariko n'o y'olu ka sɔrɔmidoya ye ɔ olu ka diinɛ ninnu ɔ k'o de ye mari lasɔrɔ cogo ye o f'an ka tɛmɛ o de fɛ ɔ ko an ta ninnu ɔ k'o tɛ mari lasɔrɔ ɔ u ye nin kɛlɛ ninnu de kɛ ɔ k'an ka dɔfɔ an ka histoire ɔ k'a falsifier ɔ ɛɛ ka an ka weleweleli ɔ k'o falsifier ɔhɔ n'o ye ka a tricher ɔ ka anw ka mɔgɔya yɛrɛ falsifier ɔ ka anw kɛ mɔgɔ dama jigilenw ye dɔfɔ kɔnɔna na ɔ nin bɛɛ lajɛlen ye dɔfɔ dɔnbaliya de ye an b'a ɲini farafindenw fɛ u k'a ɲini hali bi u ka dɔfɔ kalan u ka dɔfɔ ɲini ka dɔfɔ dɔn o siga foyi t'a ma n'u ye dɔfɔ ɲini ka dɔfɔ dɔn ɔ ko dɔw bɛ ko dɔw la ɔ u tɛ sɔn ka kɛ hɔtɛp ɔhɔ hɔtɛp n balimakɛ ɔhɔ n y'a m'i ka kuma la i y'a yira k'a fɔ ko farafin ma foyi dilan ɔ ko farafin ma foyi dilan ɔ n ye lisi dɔ lajigin sisan ɔhɔ n t'a dɔn n da bɛna se a bɛɛ ma k'a bɛɛ kalan fɛn mun dilanna fɛn mun inventera diɲɛ kɔnɔ farafin fɛ n bɛna n da don a fɛn damadama la a bɛ se fɛn bi wɔɔrɔ ma ɔhɔ min bɛ nin lisi in na koyi ɔhɔ a fɛn fɔlɔ ye mun de ye eh, lampe électrique ɔhɔ lampan pétrole lampan électrique farafin de y'a inventé c'était en 1881 par Joseph V Nichols et Lewis H Latimer olu ye farafinw de ye san ba kelen kɛmɛ seegin ani bi seegin ani kelen a filanan l'antenne parabolique

voilà an y'o de fɔ n ko wulibali tɛ anw bolo an bɛ min dɔn an b'o de fɔ wa an bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ se ka makiti c'est à dire i bɛ se ka bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ɔ i bɛ se ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ an ka kuma ninnu ni tigiya b'a la ɔ ni tigiya t'a la ɔ o y'o ye mɛna ɔhɔ an balimakɛ y'a yirika kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko farafin eh, ko farafin tɛ foyi ye ko farafin jaasilen don ko farafin ye mɔgɔ dangalen de ɔhɔn bon bɛ n ye lisi filanan min fana jigin ɔhɔ la personne la plus riche de l'histoire de la terre était mansa musa o ye farafin de ye ɔhɔ la plus grande musicien ɔhɔ eh, o ye michael jackson ye i b'a kalan ka taa fo ka taa se o fana lisi dan ma ɔ o b'a yirila k'a fɔ ko farafin ti mɔgɔ dangalen ye ɔ ko farafin ti mɔgɔ dangalen o farafinw ye baarabakɛlaw de ye bon farafinw diɲɛ kɔnɔ bi dɔfɔ kɔnɔ ɔhɔ eh, préhistorique mɔgɔ mun ka eh, eh, bolonɔ bɛ ye bi ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ɔ k'u kun ye mɔgɔ somɔgɔyalen n'o ye mɔgɔ sibilizelenw ye o ye anw bɛnbaw de ye yan egypte kama ɔ donc o k'a yirila ɔ ko hali bi o nɔ kelen de bɛ yen ɔhɔ ɛɛ n ye o lisi fana jigin sisan farafin minnu ye diɲɛ bɛɛ dan ko mun na o fana filɛ nin n'a sɔrɔ farafin kun ye mɔgɔ dangalen o n'a sɔrɔ farafin kun tɛ baarakɛla ye ɔ e kun tɛ nin lisiw ye ɔ an b'a dɔn kumaw cayara kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais an kɔni min ɲin'aw fɛ o de ye aw ka ɲini ka golofinya kalan aw ka ɲini ka golofinya dɔn ɔhɔ aw ka bɔ a fɔra n ye a fɔra n ye la aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ aw yɛrɛ ka aw ka recherche minɛ aw ka tiɲɛw ɲini aw ka tiɲɛw dɔn ɔ siga foyi t'a ma n'i ye recherche kɛ fɛn caman bɛ yir'i la ɔ ni fɛn caman yir'i la ɔ e yɛrɛ b'a lajɛ i hakili mana min ta walima min bolo bɛ tiɲɛ fɛ i b'i bolo kɛ o la aw ka bɔ eh, samina wa atana kɔnɔna na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ an bɛna se ka continuer laseli fɛ tuguni ɔ ka